aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ mali la bamakɔ an bɛ zeno media sanfɛ facebook ani youtube sini o de bɛ bɛn janvier kalo tile mugan san 2023 o don mali armée san bi wɔɔrɔ ani san fila i k'a dɔn a sigilen sen kan buwa jabate maa bɛ se ka min fɔ kabini a sigira ka n'a bila bi la i k'a dɔn cɛw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hali n'u tɛ kelen ye n'aw ma kɛ kelen ye buwa jabate i k'a dɔn armée bolofara o bolofara i k'a dɔn kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bi la cɛŋana cɛŋana damadɔ de farala ɲɔgɔn kan hali janvier kalo tile mugan san 1961 o don o don maa min ye jamana in du tigɛ indépendant na o de ye président modibo keyita ye daba keyita den o don buwa jabate i k'a dɔn o wulikajɔ ani o hakilinaw Aha. jamana ka kɛ a yɛrɛ ma hɔrɔn ye Aha. jamana i k'a dɔn a ka kɛ a yɛrɛ ka batigi ye Aha. a ka kɛ a yɛrɛ ma k'a dɔn lakanabaa ye Hali. o de la Ɔhɔ. min ye jumadon ye Ɔn. janvier kalo tile mugan san 2023 O don. a bi bɛn san bi wɔɔrɔ ani fila jaati de ma Ɔn. mali armée i k'a dɔn tu ka tigɛ ni ka fini don u kan na Ɔnkɛ. u ka jɔ mali bangolo kan hali Sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la min ye mali ani senegali buwa jabate i k'a dɔn indépendant bɛna don min i k'a dɔn yann'a dugu ka jɛ tubabubilen i k'a dɔn mali ni senegali nana fara ɲɔgɔn kan u k'o de ma ko fédération don buwa jabate k'a dɔn tarikitigiw ni ayiwa sɛbɛnnikɛlaw n'i ye olu ka sɛbɛnfɔlɔ ta k'a lajɛ janvier kalo don tile mugan san 1961 o don kelen awa wulikajɔ nana boloda min ye mali ka armée ye i k'a dɔn a ka sigi sen kan fédération tile modibo keyita y'i kɔ don awa ni ka na maliba kɔnɔ a nana ye k'a fɔ kabini san 1959 mali ni senegali ka jɛ o don a bɛ fɔ mali ma ko soudan français o don buwa jabate i b'a ye k'a fɔ a donna min kama gɛlɛyamisɛnw ani farafaraliw nana don Modibo keyita ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma wulikajɔ boloda ni ka hakilina tigɛ ka an yɛrɛ ma hɔrɔnya sabati an yɛrɛ ka lakana k'an jɔ n'a ye a tɛ bɛn o de la a ye wulikajɔ boloda wulikajɔ min n'a ye maa dɔ sugandi n'o ye colonel ablaye sumare i k'a dɔn o de kɛra chef d'état-major général des armées a wulikajɔ nana boloda ni ka kɛnɛ wara min bɛ se k'a to hakili jagabɔw ni ayiwa jateminɛw bɛ kɛ cogo di baara bɛ se ka kɛ cogo di mali kun n'a kun commission min nana sigi sen kan waasa o baaraw ka kɛ mamadu jara i k'a dɔn ale kun ye ayiwa mamadu jara ale kun bɛ fédéral o kunna umaru li min ye pinana darabo seku tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen ye capitaine ye sous-commission wɛrɛ sigira sous-commission min ka baara kun ye ni ka jateminɛw kɛ hakilinaw ta ni ka wulikajɔ boloda waasa min bɛ se k'a to mali armée ɲɛtaa bɛ sabati sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ayiwa tariki sɛbɛnw ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ mali mm. utikalo tile mugan san 1960 fédération tilen o donnama in kama modibo keyita n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn u ye jamana sɛgɛrɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko tile mugan ni kelen o donnama in kama bamakɔ de ye kapitali ye wa hali bi n'a ka bi bamakɔ de ye kapitali ye 22 septembre 1960 buwa jabate i b'a ye k'a fɔ indépendant a kuma nana fɔ ka baara bɛɛ lajɛlen boloda maa tɛ kɛ indépendant ye ka sɔrɔ i ka lakana bɛ maa wɛrɛ bolo maa tɛ kɛ indépendant ye ka sɔrɔ maa wɛrɛ de b'a la k'i lakana ka sɔrɔ i bɛ si maa wɛrɛ de ka ayiwa kutumu kɔnɔ a jateminɛw nana kɛ ni k'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka dafa modibo keyita ko tubabukɛ ma i k'a dɔn a ka sɔrɔdasi laban a kana si ka bɛn min ye janvier kalo tile mugan ye san 1961 a kana si Mali kɔnɔ laban de y'i kɔ don kabini o kɛra Mali armée ye i k'a dɔn o nana fanga ta armée tali Mali sɔrɔdasiw Buwa Jabate i k'a dɔn olu de nana wulikajɔ kɛ sa Mali lakanako ni k'i i kun a da la a ko nka n'i ye don da k'a lajɛ Buwa Jabate i b'a ye k'a fɔ don tɛ kelen ye. min ye ɲinan ta ye mali armée i k'a dɔn san bi wɔɔrɔ ni fila ɲɛnajɛw i k'a dɔn kɛra cɛbakɔrɔ ko jɛlenw ye buwa jabate i k'a dɔn minɛn kuraw ni dabali kuraw hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya kura de nana fara gɛlɛya kɔrɔlenw kan n'o ye n ɲininka banbaanciw ye fadenjugu nana bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na suuru mali kɔnɔ buwa jabate i k'a dɔn u nana k'a dama mana ye nka min y'a minɛ ye a kunbɛnna bɛ yen a cɛw bɛ yen buwa jabate i k'a dɔn hakilinaw bɛ yen i k'a dɔn ayiwa o de kɔni ye kutumu kura ye ɲinan ta in kɔni an bɛ hakili jagabɔ kura de kɛ dabali kura ka kɛ sabula cɛŋana cɛŋana minnu donnen don an ni jugu cɛ buwa jabate i k'a dɔn caman ni tora a la caman joginna buwa jabate hali bi n'a ka bi dɔw bɛ kɛlɛ kan ka kɛ maliden bɛ lafiya sɔrɔ cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don tuguni essentiel la sɛbɛnnikɛla n'o ye SS ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ mali cɛbalenw ka yɛrɛmahɔrɔnya karamɔgɔ daba tunkara n'o y'an ka finitabaw ye a ko sini juma don an kɔrɔ n'o bɛ bɛn janvier kalo tile mugan ma sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ɲinan seli lajɛ karamɔgɔ daba tunkara a bɛ nisɔndiya ko fɔ n'i y'a lajɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na min ye daba modibo keyita ye ale nalen jamana kunna a ye i ye min ye mali cɛdenw wuli k'u jɔ sen kan karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ siran mali ɲɛ a ko nin kana an ka kɛlɛbolo kɛ min ye pɔnpɔnpogolo ye a ko mun ne nana n'o ye a ko bɛɛjɛfanga n'o ye démocratie sɛbɛnnikɛla ko mali armée n'a tun tɔgɔ fɔra diɲɛ maa o maa kɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛŋanaw de tɔgɔ fɔra i kɔrɔ nka n'i y'a lajɛ min ye général musa tarawele ale ka fanga bannen min ye an ka armée ye a kɛra ba tɛmɛsira ye karamɔgɔ daba tunkara jama ɲɛ donna an na a ko bɛɛjɛ fanga nalen min ye perezidan alifa umaru konare karamɔgɔ daba tunkara ale kɔni nana jateminɛ kɛ min ye armée kɔni ka fɛgɛnya kosɛbɛ o de nana ni an ka armée a ka bɔ ka bin sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cɛw bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ daba tunkara hakilinaw tɛ kelen ye baaraw tɛ kelen ye ayi miirinaw tɛ kelen ye ayi a ko cɛba min bɛ mali kunna bi n'o ye kolonɛli asimi goyita karamɔgɔ daba tunkara ale nan'i sigi k'i miiri a baara ta minɛn dɔ da bɛ jiginɛ kan kɔnɔfɛn tɛ bɔn mali ha kɛlen bɛ ba tɛmɛsira ye an bɛ se k'a latilen mali armée min burujalen bɛ anw de bɛ se k'a latilen sabu min ye bolo min bɛ si don mɔ la o bolo kelen de b'a labɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min kɔni an ka armée a bilama a ko e cɛŋana cɛŋana dusumaw de bɛ bɛ yen minɛn minnu tun bɛ an jɛ o minɛnw sabatira a ko n'i y'a lajɛ sous-région na bi n'o ye farafinna tilebinyanfan ye jamana tan duuru min bɛ CEDEAO kɔnɔna la a ko mali armée de bɛ ni jɔ jɔyɔrɔ sabanan la Sɛbɛnnikɛla ko a ko gana ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye nizeriya filanan ye mali de bɛ sabanan na bi jamana tan ani naani ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛminɛnw ni kɛlɛ joliw hakilinaw sabatili la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara n'i y'o lajɛ o ma sɔrɔ da ka sunɔgɔ la o sɔrɔla baara de kɔnɔna la sabu min ye transition ɲɛmaw nafolo dama kana bila bi la karamɔgɔ daba tunkara u ye minɛn min san u ma dogo maa la a kɛra di ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ko diɲɛ ma don o don tile kelen tɛ tile fila tɛ kɛ ni minɛ girinman dɔ ma don an ka jamana kɔnɔ kalanbolow bɛ boloda karamɔgɔ daba tunkara min ye dɛmɛbaw ye hakilinaw yɛlɛmana sabu faransi ni mali min tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔ daba tunkara an y'an kɔ don olu la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ n'o ye barikani ye an y'olu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san seegin jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la ta ma bɔ sisi ma bɔ A k'u ka taali n'a ma fɛn ɲa an ye a tɛna fɛn cɛn an ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ faransi ka janfa jugu karamɔgɔ daba tunkara o de nana ni bɔ ka bin caman ye mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye faransi ye an n'olu tigɛ bɔli ɲɔgɔn bolo min kɔni irisiw ye sa min ye transition ɲɛmaw y'an ni irisiw tigɛ don ɲɔgɔn bolo irisiw ka jamanakuntigi n'o ye vladimir putini ye ale tɛ tulonkɛ fɛ abada a ko min ye lakana bɛ se ka sabati cogo min na o tuma olu bɛ n'u kɔfilɛ mali la ayiwa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara n'i ye jateminɛ kɛ mali cɛbalenw bɛ yen min kɔni marifa belebelew kɛlɛkɛminɛnw o de bɛ an bolokɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara jugu o jugu n'o de y'i jɔ an ɲɛ an b'i tereke k'i kɛba ko mugu Kana siga sɛbɛnnikɛla ko naam a ko jugu minnu bɛ ka mɔnɛ don an na unnn karamɔgɔ daba tunkara o ye maa ye dibilan bɛ maa minnu na unhun u t'i ye abada ayi u b'i bali waati ani waati unhun nin kana dimi sɔrɔ an na k'u yɛrɛ dogo ɛhɛɛ a ko n'i y'a lajɛ don fana b'o la koyi ɔɔn u ka dibila o tiɲɛna sa koyi anhaan dibila lakari tɛ ta nɛgɛ ma ye ɛ o fɛnɛ y'o ye ahaa o y'o ye dɛ naam Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara waati de fana b'o la koyi o mɛɛn o mɛɛn o fana bɛna ban pentenkɛ o a ko min kɔni o maa jugu ye danajugukɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fa k'u ban u tɔ tɛ bɛrɛ ye koyi nka a la jagɛlɛn jagɛlɛn kelen kelen minnu bɛ yen olu de bɛ ka mɔnɛ don an na a ko mali ka cɛdenw olu ka san biwɔɔrɔ ni fila sɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara sini kɔni seli belebeleba de bɛna kɛ a la a ko malidenw n'o ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye malidenw k'an k'an hakili sigi karamɔgɔ daba tunkara cɛdenw minnu b'an ɲɛ an bɛ don min na ko bi an ka bɔ nɔgɔ la mm. an ka hɛrɛ mm. an ka yɛrɛma hɔrɔnya mm. ko don o don k'u bɛ da ka miiri n'o de ye mm-hmm. o tuma ko sini ma sini ma mm. mali bɛ k'an bɛɛ lajɛlen sago ye ala m'a kɛra ten yarabi mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ essentiel kɔnɔ ka sɛbɛnni don bɔjabate naamu kolonɛli cɛ duuru tɛmɛnen kɔfɛ o ye bi ye bɔjabate yalo olu don ka na ah. o y'a sɔrɔ sɔrɔsi ŋanaw tɛmɛna min ye general amadu a n'a jɛɲɔgɔn minnu ni minnu dugara ɲɔgɔn na o donma in kama bɔjabate an tɛ ɲinɛ u kɔ sabula u y'u sen da yɔrɔ dɔ ka jamana in lakana olu fana yan olu ka olu ka dugu ka jɛ cɛŋanaw tɛmɛna musa tarawele min ye cɛkɔrɔ bagayɔgɔ ye ka taa se kisima dukara ma olu n'u jɛɲɔgɔnw bɔjabate i k'a dɔn nin fɛn o fɛn mana fɔ a bɛ waati dɔ kofɔ a bɛ kɛwale dɔ kofɔ a bɛ cɛya taamasiyɛn ani sɔrɔsiya yɛrɛ gundo a b'olu jira nin bɛɛ tɛmɛna jamana ye o kɛra dɛ a la don tɛ wele don tuma min ye asimi goyita n'a jɛɲɔgɔn bɔjabate u k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi ŋanaw tɛmɛna jamana in kɔnɔ kɛra kɛra minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don tariki la hɔn n'u b'a bila don min u fana tɔgɔ ka sɛbɛn hali a bɛ sɛbɛn a a bɛ sɛbɛn n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvel horizon ɲɛdankura o don seyidu konatɛ sinbo nin y'a ka fatiri ye ko di seyidu ko ni min kɛcogo ma ɲɛ i k'a dɔn o fana laban ko a bɛ cɛjuguya bɔjabate i k'a dɔn imamu mamudu diko a jɛɲɔgɔnw kanubaw ni lafasabaw i k'a dɔn karagɛlɛya yɛrɛ de y'a to ayiwa min y'a to i k'a dɔn gaz lacrymogène yɛrɛ l'u kan filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a kun dɔnna maa caman b'a la k'i yɛrɛ ɲininka mamudu diko a ko ka go jamana mɔɔw de ye wa yalima a ko ka go ɲɛmɔɔw ye n'o de kɛra sababu ye ka taa gazi fili kanubaw kan maa min bɔra dugu la n b'i fɛ o damada damada ka kamaru k'a fɔ an bɛ taa karisa kunbɛn k'an ka nisɔn jira bɔjabate i k'a dɔn o gɛlɛya bɛɛ min sɛbɛnnikɛla ko ko di dɔnkilidalaw i k'a dɔn balɔntannaw maa wɛrɛ gansanw u kanubaw u ka ca n'a fɔra k'u bɛ taa bamakɔ aéroport la maaw bɛ bɔ ka taa u kunbɛn u ka nisɔndiya jira imamu diko dun tɛ maa gansan ye i k'a dɔn cɛbakɔrɔ don don sɛbɛnnikɛla ko nka nin don in i k'a dɔn u ye sariya yɛrɛ de sɔsɔ kuma in sɔrɔla maa min da polisi directeur général an, o de kumana ayiwa office de radio télévision du Mali la ORTM na Ɔhɔn. ka kunnafoni di Hali. sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni ye kunnafoni di An. caman de kɔni ye faamuyali sɔrɔ Aha. n'o tɛ An. politikimaw ani minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ kɛ eh, kɛrɛfɛmɛriw ye Aha. Buwa Jabate i k'a dɔn u ka kuma kun diyara kosɛbɛ An. maaninfin yɛrɛ kamanaganna Ya. nin bɛ kɛ cogo di A ka gɛlɛn. Imam Diko Ɔn. a kanubaw Ɔhɔn. olu ka bɔ k'u bɛ taa a kunbɛn An. a bɛ gazi fili a kan mun na Mun na? mun na a b'a fɛ k'a koli mun na mun de juguya b'a ni mɔɔw cɛ Buwa Jabate nk'i k'a dɔn ko nana ɲɛdɔn polisi directeur national Buwa Jabate i k'a dɔn a bɔra ka kunnafoni di kɛ a ko Maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye diinɛ lagosi tɛ maa wɛrɛ lagosi tɛ fiyewu Buwa Jabate i k'a dɔn sariya batoli a bɛ boli bɛɛ lajɛlen de kan jamana kɔnɔ hali ni maa min ban'o de ma Buwa Jabate i k'a dɔn kɛwale min ani bugɔli min ka kan ka da i kan o de bɛ kɛ sikei. a ko araba tɛmɛnen min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye min ye Imam Diko a kanubaw mouvement cinq juin Buwa Jabate k'a dɔn u y'u tile kɛ wulikajɔ caman kɛra Imam Diko don dɛmɛ na jamana in kɔnɔ aa n'a ko n ko walima n'a ye bolonkɔni ɲɛsin yɔrɔ min Buwa Jabate n'i ye hadamaden yaaratɔ ye ka t'i da yen i b'a fɔ ko kabako Buwa Jabate nka ko ko a n'a kuma ko ko a n'a kɛ waati min ye a bɔ wulikajɔ ye Buwa Jabate don min Imam Diko bɛ na polisi directeur ka fɔ la a ko a dunanma in kama ko dɔ tun bɛ jamana kɔnɔ u ko min ma souveraineté retrouvée an ka jamana i k'a dɔn a ka lafiya bɔda n'a ka hɔrɔnya sagili Buwa Jabate k'a dɔn kutumu kɔnɔ jɛrɛjɛkulu caman de kun n ye sɛbɛnni kɛ ka yamaruya ɲini olu b'a fɛ ka yaala Bamakɔ u b'a fɛ ka taama kɛ Bamakɔ u ka nisɔndiya ani jamana kanu k'o jira Buwa Jabate k'a dɔn a fɔr'u bɛɛ ye jamana bɛ don min na i ko bi gɛlɛya ni ko damadɔ min dalen don ɲɔgɔn kan taama a yamaruyalen tɛ maa si bolo hali n'i bɛna taama de ka taa Asimi Goyita pasa da Buwa Jabate k'a dɔn ko yamaruya tɛ maa bolo o bɛɛ lajɛlen i ka taama dabila sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur national de la police Naamu. a ko n'i ye kɔlɔsili kɛ Bamakɔ bi Ɔhɔ. i b'a ye k'a fɔ sirakuru ani kurukunbɛ o kurukunbɛ bɛ Bamakɔ Naamu. i b'a ye k'a fɔ polisiw bɛlɛnnen don a bɛɛ lajɛlen na Han. Buwa Jabate jamana yɛrɛ lakanani i k'a dɔn o kutumu O don. don a dɔw t'i Ɔhɔ, ye ɔn. a caman den marifa b'u bolo i k'a dɔn u bɛ civil la Kosɛbɛ. Buwa Jabate i k'a dɔn polisiw bɛ dagabana baara min na dibi la Ɔn. a ko i k'a dɔn a ɲɛ bɛɛ lajɛlen se k'a fɔ ayiwa dugudenw ye Ayi. a ko o de la Buwa Jabate i b'a ye k'a fɔ ayiwa Imam Diko ka nani fɔlen jamakulu taara fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni ka na jama caya polisi minnu tun b'o n gari la Buwa Jabate u taara a fɔ jama ye a bɛra ka min kɛ nin yamaruyalen tɛ dɛ a bɛra taa a ye farafara ka bɔ ɲɔgɔn na a ye yɛrɛkɛ a ye yɛrɛkɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn yamaruya den kelen foyi tɛ yen ka sabula nin ko nin bɛ an bɛ don min na ko bi janko aéroport nɔnkɔnkari min bɛ yen a bɛna kɛ jamakulu ye ko a bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taama ka don bamakɔ buwa jabate i k'a dɔn a farati ani a dalu jɔnjɔn t'aw bolo a ka bon kosɛbɛ ɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen u kumana jama fɛ k'u deli k'u ladi ka kankari da u ye ɛɛ buwa jabate i k'a dɔn sibantɔ tɛ ladilikan mɛn fiyewu fiyewu sɛbɛnnikɛla k'o b'i bali mun na n'u ko gaz lacrymogène lewu lewu lewu buruwɛɛ aa yan ka di ni ye mugujɛma i k'a dɔn ani dangana bufugula jɛma n'i y'a ansara deli ɲɔgɔn kɔ e la hawla gaz man ɲi ani kɔlɔsi gaz man ɲi n'i y'an bugɔlen ɲɔgɔn na biki yɛrɛ yɛrɛ ta a ma diya dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko in kun ye nin de ye Ahan. Buwa Jabate i k'a dɔn dantɛmɛ wale bɛ cɛ ɲɛji bɔ O don dɛ. sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana faamaw mana fɛn o fɛn fɔ Ahan. n ye karisa kanuba ye o Ɔn. ne yɛrɛ de ye karisa ye o Ahan. Buwa Jabate i k'a to lakana ta la o de ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ. sabula n'i ye dantɛmɛ wale kɛ Naamu. dantɛmɛ wale bɛ da i kan O don dɛ. Buwa Jabate i k'a dɔn kelen kun tɛ koyi Ɔn. sabula a kun fɔra ka kɔn Ɔhɔ. jɛrɛjɛkulu o jɛrɛjɛkulu Ɔn, bɛ yen n'i naamu. b'a fɛ ka taama de kɛ walima ka nisɔndiya jira k'a fɔ souveraineté nationale retrouvéra Buwa Jabate ko jɛn ma kɛ n'a ye, ɔ n'aw taara fara ɲɔgɔn kan o ko kelen o hukumu kelen kɔnɔ yamaruya ma d'a ma, munna, a nana fɔ a ye fana a kana a kɛ a y'i yɛrɛkɛ ka bɔ yen, ɛ Buwa Jabate n'i ma sɔn o ma ɛ i k'a dɔn gaz kɔni o bɛ k'i tilefana ye dɛ, siga t'o la dɛ, sɛbɛnnikɛla ko directeur national de la police min ye Suleyimani Tarawele ye, o don, a ye nin kunnafoni in di arajo Mali la bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ, kosɛbɛ, olu ka baara maa kelen tɛ, ayi, u ka baara tɛ jɛkulu ye, fiyew k'a fɔ ko diinɛ wɛrɛ walima jɛrɛjɛkulu wɛrɛ de bɛ yen ah. o kɔkagu ye walima a fɔr'u ye a ye karisa kɔlen nin na a k'o tɛ dɛ Buwa Jabate a fɔra de foyi kana kɛ fara ɲɔgɔn kan ka dabila o yɔrɔ dɔw bɛ a kana kɛ bilen nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdan kura Jeka Pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jeka Pip Buwa Jabate bala cogo karamɔgɔ in bɛ tigɛ don joona vingt-deux septembre yɛrɛmahɔrɔnya sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye El Hadj Chahana Takiou Chahana ko Karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Rassemblement pour le Mali ye n'o ye ala ma hinɛ a la Ibrahim Boubacar Keïta ka tɔn aa RPM man di bi koyi a ko bɛnbaliya mana don diɲɛnatigɛ ko o ko la karamɔgɔ Daba Tunkara a tiɲɛna wa nimisa o dugu jɛra sɛbɛnnikɛla ko jamana masakɛ kɔrɔ maa min bɛ n'ale tun bɛ jamana kunna san wolonwula ala y'a minniji dɔgɔya a ko a fatulen a somɔgɔw y'a kanu karamɔgɔ Daba Tunkara san kelen tɛmɛnen kɔfɛ u ka sarakabɔ belebele k'a ye o ka ɲi min ye sarakabɔ don somɔgɔw kɔni olu de ye sutigi ye mm. karamɔgɔ daba tunkara maa o maa ne de bɛ kɔni dɔrɔmɛ kelen ta ka don olu ka sarakabɔ la ah. i b'a minɛ u ka dabada ma u ka hakilina ye min ye i bɛna fara o kan mm-hmm. nka sɛbɛnnikɛla k'o ma kɛ ko ye mm. e ko min ye ibrahim bubakari keyita ale ka san kelen sarakabɔ ye ah. a ma kɛ fanfila baara ye de ye min ye sɛbɛnninkɔrɔkaw fɛ yen n'o ye madamu keyita baminata mayiga karamɔgɔ daba tunkara ale n'a jɛɲɔgɔn olu ye dɛmɛba da ni ka moriw weele kuranɛ kalan ni ka misi faa dumuniba k'o tobi min ye ibrahim bubakari keyita mali masakɛ kɔrɔ a ka fatuli san kelen o tuma an ka dugawu k'a ye karamɔgɔ daba tunkara olu sigilen o tuma olu ɲɛ bɛ sira la u bɛ ka rpm cɛŋana cɛŋana dɔw makɔnɔ minnu ma se kɛnɛ kan jaa olu fana kɛmɛ k'u yɔrɔ ni ka taa kɛnɛ wɛrɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko olu taara kɛnɛ filanan min sigi o de hippodrome na rpm yɛrɛ jabalaba la n'o fana kɛnɛ nunjuru tun bɛ bokari tereta bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sarakabɔ kelen yɔrɔ fila ye a ko mun de kelen nana ni farafarali ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ rpm kɔnɔna man di bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ jamana premier ministre caman bɛ yen olu bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka taa sɛbɛnninkɔrɔ i n'a fɔ mohamɛd ag hamani musa mara min ye michel sidibe karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ babɛri gano min ye tumani jime jalo amadu koyita mamani babi ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa bila musa timini ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɛbɛnninkɔrɔ a ko n'i ye hippodrome lajɛ karamɔgɔ daba tunkara o nunjuru tun bɛ maa min bolo o de ye docteur bokari tereta min ye magasuba ye ka taa bila u jɛɲɔgɔnw la karamɔgɔ daba tunkara k'olu fana kɔni ye misi faa ni ka kuranɛ kalan min kɔni o kɛnɛ sa ko maa min tun ka ca ni bɛɛ dɛ k'o de ye mori kɔlɔsitigiw ye buwa jabate tereta n'a ka jama n'u taara misi faa u na sogo duman dun k'u fa la u ma dugawu kɛ ibk ye dɛ u tun ka kan ka taa ibk yɛrɛ de ka so mɔgɔ bɛ taa kɛ Ɛɛ nin farafarali kun ye jumɛn ye? Nafa foyi t'a la. Nafa foyi foyi de t'a la. U y'u ka miɲɛ de basi n'o tɛ an ye misi kɔni faa IBK ye, a ka so de ye o sarakati de minɛ. N'a dabɔra a yɛrɛ yɛrɛ kama kɔni, ni ko wɛrɛ t'a kɔrɔ. Nin kɔni ye ee Ala, ɛɛ politique maa t'i lafiya. Bɛnbaliya man ɲi. Naamu.
Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara maa caman kɔni bolo di da kɔrɔ ka miiri ka hami karamɔgɔ daba tunkara u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni docteur bokari tereta a ko ko kɔni a ɲɛ bɛ ka dɔn dɔɔnin dɔɔnin farafaraliba dɔ bɛ rpm kɔnɔ bi karamɔgɔ daba tunkara ko n'i y'a jateminɛ kɛ maa min b'a ju fɛ dɛ o tuma k'o de ye docteur bokari tereta ye a ko min ye ibrahim bubakari keyita ka fanga bɛ dabiri tuma min na karamɔgɔ daba tunkara maaw ye wulikajɔ min k'a nɔfɛ maa min tun kan ka wuli k'i jɔ k'i kɔkɔrɔma don ni ka maaw fara ɲɔgɔn kan ko de bokari tereta ye nka karamɔgɔ daba tumura k'a don kama a i bɛ ka to a jugulamɔgɔ bolo o tuma sera a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ commune cinq section o nunjuru min tun bɛ musa timbine bolo ale fana y'i kɔ don ni ka taa ka tɔn sigi a yɛrɛ ye a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɛnbaliya ko fɔ a ko kadiriw de tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ bi u man di ɲɔgɔn ye karamɔgɔ daba tumura n'u ye ɲɔgɔn ye u b'u da bere bɔ k'u bɛ surunci ɲɔgɔn na a baara ta min kɔni waati duman u y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye san wolonwula kɔnɔna ye jamana nɔnɔ mm. a tulu mm. ka taa bila a di la mm. karamɔgɔ daba tumura u y'o nɛmu ɲɔgɔn fɛ nka mun na bi bɛnbaliya don b'u ni ɲɔgɔn cɛ ah, sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nata jugu ye a ko a ma o ma ko ko n'a bɛ boloda diɲɛ kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔ de b'a ju la a ko docteur bokari tereta karamɔgɔ daba tumura n'a ma Segin a kɔ karamɔgɔ daba tumura i b'a ye k'a fɔ RPM kɔni a ka kɛ tomo ye ko tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye sabu ko maa tɛ bilen o tuma don o don dɔ na boli ka taa don fan wɛrɛ fɛ ko nin ye maloyala ko belebeleba ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ vingt-deux septembre kɔnɔ elaji chahana takiou ale ka sɛbɛnni don wajabate ne bɛ n keleku keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko dépêche wajabate i k'a dɔn sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ kɛmɛ fila bi wolonwula ani fila ye hali wajabate i k'a dɔn sɛbɛnnikɛbaa aruna ɲanga ah. aruna ko ko di a ko yalima i k'a dɔn awa kungokolojan min n'a bɛ kekɔrɔ kekɔrɔ i k'a dɔn o ye buguni mara ye hali wajabate i k'a dɔn jiriforoba mm. min ye ayiwa maa dɔw ye olu taara ayiwa jiriforo in bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a kari k'a da wajabate ha ka ja sanu ɲini damada de kama hali a ko a mankan kun wulila waati la a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'a banna nka ko kura dɔ b'a la tuguni dɛ sabula directrice nationale des eaux et forêts wajabate k'a dɔn sariyatigiw yɛrɛ y'o wele u b'a fɛ ka to o fana ka hakilina dɔn wajabate i k'a dɔn olu a n'a ye sange kɔrɔ Sɛbɛnnikɛla ko ko di a ko ministère de l'environnement assainissement développement durable o ɲɛmaa de ye moribo kɔnɛ ye hali moribo a ka nin hakilina in ɲɛna kosɛbɛ sabula a ko fɛn o fɛn n'o bɛ awa jiritigɛ in na nin kungokoloba in min ye forêt classée wajabate i k'a dɔn a ɲɛ ka ɲini hali a ko n'o tɛ mankan in yɛrɛ kabini a daminɛna i k'a dɔn sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn moribo kɔnɛ a n'a jɔɲɔgɔnw ye wulikajɔ caman kɛ ko in ɲɛ bɛ dɔn kunnafoni don i k'a dɔn direction nationale des eaux et forêts wajabate k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda ka ɲɛsin olu ma a ye wuli bi bɛɛ ka buguni sɛgɛrɛ min ni min bɛ ko in na a ɲɛ yɛrɛ ka se ka dɔn hali wajabate k'a dɔn olu ka taama ani wulikajɔ kɔnɔ min ye conseil juridique dɔ ye wajabate k'a dɔn o fana tun bɛ taama in na Nin bɛɛ lajɛlen kun ye sariya ye fɛn minnu fɔ awa keleku kana taa kɛ hali wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye ayiwa desanburukalo tile mugan ni kelen ka taa bila a tile mugan ni fila la o don san deux mille vingt-deux i k'a dɔn kungokoloba in u y'a sɛgɛrɛ ayiwa min n'u k'a ma ko forêt classée kekɔrɔ hali kekɔrɔ yɛrɛ ni buguni cɛ a bɛ kilomɛtiri kɛmɛ fila bɔ o don o don wajabate i k'a dɔn u taara bɔ bulldozer baw pick-up ani fusil de pompe wajabate i k'a dɔn ani ni ayiwa maa wɛrɛ fana tun bɛ yen maliyɛnw tun bɛ yen nka siniwa cɛ naani olu fana tun bɛ a kungokolo in kɔnɔ u y'a sɔrɔ u ye tiɲɛni caman de kɛ dangari kɛra jiriw la wajabate k'a dɔn tuma min n'u nana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛdɔn a nana dɔn k'a fɔ ninnu nakun kungokolo kɔnɔ dingɛbaw ani jiriw karilen a kun de ye sanu ɲini wajabate jɔnni ye ninnu yamaruya u y'u yɛrɛ sɔrɔ yan cogo di wajabate u ma bɔ sini ka na yɔrɔ in na ɲɛɲinini sɛgɛsɛgɛli nana dɔn aa jɔn ko a la siniwaw a ye tiɲɛni caman kɛ o yɔrɔnin bɛɛ kunnafoni dira i k'a dɔn moribo kɔnɛ ma min ye jiri ninnu ye a minnu tigɛra k'u kari i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka nɔnabila wulikajɔ kura ka boloda sɛbɛnnikɛla ko ayiwa o de senfɛ sa inspecteur général min ye fatumata ayiwa min ye kanute fatumata kɔnɛ o don wajabate i k'a dɔn ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ bɛɛ a yɛrɛ ye wulikajɔw kɛ koyi wulikajɔ minnu senfɛ wajabate k'a dɔn ko caman nana ɲɛdɔn ɔ minɛn fɛn o fɛn n'o bɛ siniwaw bolo tɛgɛ ka da bɛɛ kan ɔ i k'a dɔn wajabate a laban kɔni nana kɛ so min ka tulo fɛntigi la sabula maa minnu tun bɛ n'o ye siniwa n'u nɔna ye namu ko k'olu ye wari sara u ye ayiwa kasabi min bin u ka jalaki minnu bin u kan olu y'o bɛɛ sara nka u ka minɛn bɛɛ lajɛlen minɛna ɔ a donnama in kama marifatigi marifatigi de taara u koli ka jatigɛ da u kan i b'a fɔ ko kabako i b'a fɔ k'u bɛ gɛri yɔrɔ la Ɔ u taara u laban de da bɔgɔ jɛnen kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi n'i ye nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa lajɛ minisiriri moribo kɔnɛ ale kɔni ko yɔrɔ ka furan ni k'a sɛbɛkɔrɔ jɛ ɔ sariyatigiw de laban nana nin don ko in na k'a dɔn buguni sariyabulon min bɛ yen olu ye wele bila i k'a dɔn directrice nationale des eaux et forêts ma wajabate k'a dɔn a ɲininka kun ye jumɛn ye a fɔ wulikajɔ kun ye jumɛn ye u b'a fɛ ka mun de sidɔn ɔ mun ni mun de kɛlen don n'o dɔnnen tɛ hali bi ni sariyatigiw b'a K'o ko da kɛnɛ kan hali sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ko in ban tɛ koyi sabula maa o maa bɛ ko in na yɔrɔ janman walima yɔrɔ surunman i kana siga sariyatigiw laban u n'i weele ka t'i ɲininka hali wajabate i bɛ min dɔn a la an nin kun ye sɛbɛn ye naamu an ye min bɔ dépêche kɔnɔ a ka bi bɔ karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don journal le pays jamana sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction ye naamu karamɔgɔ Daba Tunkara min ye bureau du vérificateur général ye BVG aa a ko min kɔni ye wulikajɔ ye anhan u y'o de boloda office malien de l'habitat mun bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara ko fali fɛnɛ bɛna ye sange kɔrɔ yen dɛ uun min ye CFA wari milliard 44 n kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara k'o kɛn bɛ majɛn ye unhun sɛbɛnnikɛla ko un aa a ko n'i ye jamana in najɛ dabalibanko don awɔ min ye wari ye a tɛ ɲimi bilen dɛ a bɛ min de ye min kɔni jagɛlɛya kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a baara ta kangari bɛ ka da Malikura ko la o tuma kunun lahala jugu minnu tun bɛ kɛ bilen u kana ye bilen a ko min ye maliden kura jamana kanuna kura min ye taabolo ɲuman kura ye karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛɛ de kan k'o ŋaniya siri ni k'o waleya nka o n'a ta o ta dɔw de bɛ jagɛlɛya la min ka d'u ye karamɔgɔ Daba Tunkara u mako t'a la koyi min kɔni ye jamana marabaaw ye min ye jamana marabaaw ka hakilina ɲumanw ye ni k'o buruja Sɛbɛnnikɛla ko haali, a ko bureau du vérificateur général yamaruya dilen bɛ olu ma, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara u kana pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn, unhun, u kana jɛ u kana u kana jɔ min ye cakɛyɔrɔ la, unhun, jamana ka bolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kan, unhun, u ka don u ka taa mɔmɔ u k'a lajɛ, o ka ɲi, nafolomugu ton b'u kɔrɔ k'u ka baara kɛ jamanadenw ye, unhun, n'a donna donda fɛ, unhun, sɛbɛnnikɛla ko, naamu, a ko n'i y'a lajɛ Sanba Alihamudu Babi, unhun, ale de ye bureau du vérificateur général ye, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara a tɛ siran a kunmasi tɛ cɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni a ka cɛdenw ye n'u donna kalimu de bɛ ta ni ka dɔdɔlimali kɛ min ye nafolo baarakɛbaaw ye min kɔni ye baara ni baara minnu kɛra u fɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲininkakali kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara k'a lajɛ u hakili sigilen don o tuma wari o wari kan ka don yɔrɔ min na ni dɔrɔmɛ kelen y'a jɛ dɔrɔn u b'a dɔn subaw don dɛ Sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye office malien de l'habitat ye i b'a fɔ ko logements sociaux Amadu Tumani Ture ale ka hakilina ɲuman karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni k'o lagosi bi koyi sɛbɛnnikɛla ko abada o tɛna ɲɛ min ye hinɛ ni makari ka se ka so di malidenw ma jɔn ni jɔn de bɛ fɛ k'o hakilina k'a yɛlɛma a ko n'i y'a lajɛ logements sociaux yuruguyuruguko tɛ surafɛn ko tɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni maa caman de ye f'olu ka surafɛn minɛ a ko nafolo min kan ka bila banque la n'o ye caution ye dɔw de fana bɛ surafɛn minɛ k'u pan u kunna baara yɛrɛ kan ka kɛ sariya kɔnɔ cogo min na dɛ maa dɔw de bɛ olu ka réseau bɛ olu mago t'o la dɛ min ka d'u ye u dɔngɔ n'u sago u b'o de bolo da o tuma k'o tɛ ɲɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye marché yɛrɛ fana dicogo ye karamɔgɔ Daba Tunkara yaasa i ka sɛbɛnw ka dafa patente impôt a bɛɛ lajɛlen ka sara a saracogo la aa ko dɔw bɛ di ka sɔrɔ o fana tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye somɔgɔya ye min ye yɛrɛsagokɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara ka sɔrɔ i ka min ye entreprise sɛbɛn ma dafa a ko ni ɲɔgɔnna marché baw bɛ se ka ta ka di mɔgɔ ma cogo di i ka so jɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ka sɔrɔ i tɛ sariya kɔnɔna la a ko nin bɛɛ lajɛlen de dɔnna min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli senfɛ o tuma majɛ min kɛra foroba wari la sɛfawari miliyari bi naani ani naani karamɔgɔ Daba Tunkara min ye bureau du vérificateur général ye u y'o de ta ni k'o da tabali kan ɛ ko dɔw bɛ taa kaso la sisan kana siga a la sɛbɛnnikɛla ko awɔ a ko min ye sanba alihamdu babi ye Mhm. ale kɔni tilala a ka baara la Mhm. min ye ministre de la justice ye karamɔgɔ daba tunkara n'a ka cɛdenw o kuma tɔ tora olu ye jɔn ni jɔn de tɔgɔ bɛ nin sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔna la fɔ n ye. karamɔgɔ daba tunkara o kuma min kɔni ye sɛbɛnnikɛla a ma tɔgɔ fɔ kɛ bi Ɔ. nka a ko ko don n'a nataw la Ahan. maa o maa tɔgɔ de bɛ ŋanamu ŋanamu na mali kɔnɔ k'i tɛ dogo bilen koyi Ayi. a bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ malidenw ye kana siga kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don Buwa jabate naamu jɔ kɛ n ka te ko i ma premier min an ka sɔrɔ ka segin ka na a ka di buwa jabate ne bɛ n bolo bugu ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bɔliko siɲɛ kɛmɛ saba bi naani ani duuru sɛbɛnnikɛbaa alahaji a b hayidara sirifukɛ ko a ko sese kome sese kome i k'a dɔn narakaden don a bɛ bɔ dugu min na o de ye koyira ye i k'a dɔn sese kome jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ni nin kamalen in ye ka sababu kɛ a ka cɛsiri ni wulikajɔ buwa jabate sese kome min ye n'i ka jamana yɛrɛ y'i tanu ni o bɛ faamu nka diɲɛ seleke naani awɔ sɛbɛnnikɛlabaw n'olu farala ɲɔgɔn kan k'i tanu buwa jabate i k'a dɔn tanu mɔgɔ bɛ d'a la k'a fɔ nkalon tɛ min ye entrepreneur ye farafinna babolo in bɛɛ lajɛlen la san 2022 ye sese kome ale de taara ka kɛ i k'a dɔn gale ye Sɛbɛnfura min n'u k'a ma ko confidentiel afrique olu de y'a sɛbɛntiya hali buwa jabate sese kome entrepreneur africain de l'année san 2022 buwa jabate a ko nin kamalen i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri ni dɔnniya janko lotɛliko la n'o ye dunanjiginso ye naamu buwa jabate i k'a dɔn maa t'a fɔ maa ye farafinna farafinna duguba ka dɔgɔ sese kome i k'a dɔn a ma nɔgɔn bɔ ni ka nɔgɔn kura bɔ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ yan n'i ye lotɛliko fɔ a fɔ ko sese kome o don radisson blu buwa jabate i k'a dɔn ka taa se hôtel radisson min ye sheraton kɔrɔ ye buwa jabate nin dama dama bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan hali ani abijan o don radisson blu buwa jabate n'i ye mali lotɛliko ta k'a lajɛ ale de bɛ ten kan abijan kɛrɛbɛtɛ fila dɛ Buwa jabate a ko nin kamalen i k'a dɔn denmisɛnma de bɔra koyira koyira i k'a dɔn o ye nara jamana ye o don buwa jabate i k'a dɔn a ka ɲini fɛ ani wulikajɔ foyi m'a sama cɛsiri i k'a dɔn ani dabalitigɛ kɔ a ko min y'an ka jamana denmisɛnw ye naamu marakaden caman bɛ bɔ mali kɔnɔ o don ni k'i kun da kɔdiwari jamana kan u bɛ taa fɛn ɲini sese kome i k'a dɔn a tɛmɛn'o sira kelen de fɛ maa m'a dɛmɛ mm. buwa jabate i k'a dɔn ka t'i cun abijan tanda la ni ka samara sire kɛ dɔɔnin dɔɔnin k'i t'o la ka na liburu feere daminɛ k'i t'o la ka bagi feere daminɛ buwa jabate ka laban ka hakili munumunu ni ka na lotɛliko boloda ala y'a ɲɛ a bolo sese kome a tɛ dɔwɛrɛ dɔn baarafin kɔ kabini a denmisɛnnin fo ka se bi ma baara ka kɛ dɔrɔn K'a dɔn kɔfilɛ ɲɛfilɛ o bɛ cɛbakɔrɔ siran o don dɛ min ye sese kome bɔ jabate nin baaraba in ni ala nana ni garijɛgɛ k'a saniya a ma ɲinɛ ɲuman kɛli kɔ fiye faso ni baso o don a ma ɲinɛ ɲuman kɛli kɔ hali jamana yɛrɛ ye sese kome i k'a dɔn ani maa wɛrɛw dɛmɛni sɛbɛnnikɛla k'o ma kɔtigɛ abada a ko min ye liberia ani kɔrɔwari ni ɲɔgɔn cɛ bagi feere mm. o fana diyara a la bɔ jabate k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de nana naamu n'a labanana k'i kunsin ayiwa hôtel baara kan o don groupe koira sarl o y'a ta ye entreprise fana don min bɛ sanni feere kɛ kɔrɔwari mm. ka don ka bɔ kɛ jamana caman na o don hôtel ko kɔni bɔ jabate a banbalen b'o kan kɔsa in na min ye résidence kome min n'o ye ko kura min bara ka wolo n'o bara ka bɔ n'i ɲininka dugukolo jukɔrɔ bɔ jabate i k'a dɔn n'i hakili b'a la coupe d'afrique des nations i k'a dɔn ayiwa min ye fifa cɛdenw ye u sira yɔrɔ min na o y'ale ka yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko sese kome bɔ jabate i k'a dɔn ayiwa dankɔrɔba i k'a dɔn farafinna bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sɛbɛnfura min n'u ko ayiwa confidentiel afrique hali olu de y'a ta k'a kɛ ŋana ye ŋana min n'o ye wari ɲini ŋana ye n'o ye baara ŋana ye kulubali cakɛdaw k'u sigi senkan o ŋana bɔ jabate a ko gɛlɛyaw tɛ ban n'i hakili b'a la san min banbaanciw nana daga sigi an dala hôtel radisson blu f'u taara ayiwa ye attaquement kɛ kɛra ni ka laban grand bassam bɛɛ tun ko ko ko banna bɔ jabate dabali kura tigɛra a fɛ ka hakilila kura sigi bɔ jabate an bɛ don min na ko bi hôtel in de bɛ minɛ ka n'a dama dama la dɔwɛrɛ tɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen don hakilila minnu bɛ kamalen yɛrɛ la ani ŋaniya ɲuman min b'a la o de ye nin bɛɛ lajɛlen sama hali sese kome bɔ jabate i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa faso ye olu nisɔndiyalen don n'a ye sabula san kalo tan fila a ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ nin kun ye sɛbɛnni an ye min ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ A ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona na kabako fa duniɲa e fa farankanba sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko sidi tarawele sidi tarawele a ko an ka taa sirakɔrɔ megetana sidi ko karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a ta caw a ko i b'a bila caw sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kari tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile gale nɛgɛ kaɲa tan duuru waati min ye banbaanci wale moto minɛnaw ye u ye u ka sonyani ta ni ka dɔ sɛgɛrɛ ale ka moto minɛlen n'o ye moto jakarta ye mm. karamɔgɔ daba tunkara ale m'a ta bila da grindala koyi mm-hmm. a ko ale ye nafolo min bɔ ka don a ka moto la ale ka moto in kɔni fo a ka segin ale ma mm-hmm. min ye commissariat de police de zirakoro megetana mm-hmm. a taara a ta da olu tulo kan o tuma u ka dabali tigɛ karamɔgɔ daba tunkara yaasa ale bɛ se k'a ka moto sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye commissariat n'a ka cɛdenw ye u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni k'u sigi k'u miiri A bara ta min ye bandiya ye ka taa bila dannajugukɛlaw la karamɔgɔ daba tunkara sirakɔrɔ mɛgɛtana ka taa bila kɔmini sisi la a waralen bɛ yen kosɛbɛ maa minnu bɛ ka moto minɛ mɔgɔw la karamɔgɔ daba tunkara an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka fu siri u ka cɛnni jugu la sɛbɛnnikɛla ko min ye komisɛri n'a ka cɛdenw ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛnɛ dayɛlɛn don o don u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ karamɔgɔ daba tunkara u y'u t'o la ni ka taa tɛgɛ ta ka da bakariba u k'a ma ko kobara o ka cɛdenw kan sɛbɛnnikɛla ko ko bakariba ale yɛrɛ cɛ kɔgɔlen ye karamɔgɔ daba tunkara baara wɛrɛ t'a la diɲɛ kɔnɔ o de ye moto minɛ ye n'i ma sɔn i ka moto ka di a b'i nin kɛnɛ karaba a ko min kɔni i b'a fɔ ko joli kɛnɛ minna sɛbɛnnikɛla ko min ye bakariba ye karamɔgɔ daba tunkara san kalo tan ni fila ale tɛ nisɔndiya abada f' a bolo ka da walifɛn dɔ kan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ polisilakaw mm. karamɔgɔ daba tunkara u ye bolo ta ka da bakariba ka cɛden dɔ kan mm-hmm. ni k'o minɛ k'o bisi mm. a ye tiɲɛ fɔ a ko ɲɛmɔgɔ b'ale la mm-hmm. maa min bɛ k'olu bila baara la dugu mana jɛ fo ka taa su ko mm-hmm. o tuma olu ka patɔrɔn yɛrɛ bɛ a tɔgɔ ye ko bakariba bɛɛ ko a ma ko kobara kobara bɛ wo min kɔnɔ a ye bila ɲɛ joona an ka taa jira aw la min ye kobara ye karamɔgɔ daba tunkara polisiw sinna ka t'u jɔ a da la ten hali a minɛli ma gɛlɛya, ee, a kɛrɛfɛ maa minnu tun b'a kɛrɛfɛ, unhun, o bɛ t'i jɔ fo maa seegin na, han, sɛbɛnnikɛla ko, anhan, a ko min ye moto ŋana ŋana ŋanaw ye k'a daminɛ sanili, un, jakarita min tun b'a bolo, un, o fana bɛ t'i jɔ kura kura kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔnko la, unhun, marifa, un, marifakisɛ, un, min ye ntɔlankuruw ye, un, min ye Arato ye karamɔgɔ daba tunkara fɛn fɛn cɛnnikɛminɛn o de tun kɛlen bɛ k'a ka so fa tewu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kobara n'a ka cɛdenw ka minɛli nin bɛna kɛ sababu ye ne ka fiɲɛbɔda belebeleba kɛ sabu tuma bɛɛ min ye n ka moto minɛla bandiw donna n ka so kɔnɔ ka n ka da kari karamɔgɔ daba tunkara sirakɔrɔ mɛgɛtana n'a lamini ka taa bila min ye kɔmini sisi ye ko nin ye lafiya kɛnɛ de dayɛlɛnlen ma k'u ka dagakisɛ bilen tara ka bɔ maaw da la kunnafoni filɛ nin ye An ye min bɔ e kabako fa dunuya fa faran kaba kɔnɔ buwa jabate n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lɛndepandan n'i ye suruku ye dibi la fɛn fɛn b'a nɔfɛ waliden tɛ a bɛɛ y'a yɛrɛ den buwa jabate sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ ba duuru kɛmɛ wɔɔrɔ bi saba ani duuru ye buwa jabate k'a dɔn lɔkɔliden dɔnnen don kala de la ani lɔkɔlikaramɔgɔ bonya buwa jabate nka lɔkɔliden ni marifa walima dula walima penbele walima bese buwa jabate k'a dɔn kalanko ka tiɲɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye bamakɔ ye i k'a dɔn sciences faculté des sciences techniques min n'a bi badalabugu kuluju la buwa jabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko a ma ko a dɔnniya kulu juma tɛmɛnen buwa jabate e ko a bɛ ɲini ka kɛ maafaa kulu ye de sabula lɔkɔliden dɔw yera maramafɛn jugu damadɔ damadɔ de b'u bolo buwa jabate i k'a dɔn lɔkɔliden tan tɛgɛ nana da olu kan wa olu yɛrɛ gɛnna ka bɔ ayiwa faculté in na koyi min ye musomisɛnnin dɔ ye lakɔliden musomannin dɔ bɛ yen Buwa Jabate k'a dɔn promotion ale ye baki sɔrɔ deux mille vingt deux mille vingt et un a bɛ licence la deuxième année Buwa Jabate filière SVT i k'a dɔn ayiwa o fana i k'a dɔn o fana gɛnna sɛbɛnnikɛla ko a tɛ faamu An ka diɲɛ laban lakɔlidenw Buwa Jabate u ja gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten mun nana ni nin ye e maa min kan ka kalan kɛ ka dɔnniya kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn n'o taara kɛ ɲɔgɔnfaa ani ɲɔgɔn burujafu ye lakɔliso kɔnɔ Buwa Jabate a bɛ mɔgɔ sɛbɛkɔrɔ siran sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a jɛkulu fila u kɛlen bɛ fadenma ye Buwa Jabate k'a dɔn t'a fɛ u ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan nka ɲɔgɔn kɔni faa o ka nɔgɔ u ma diɲɛ fɛn bɛɛ ye brigade d'intervention commissariat quatrième arrondissement Buwa Jabate i k'a dɔn équipe dɔ bɛ yen minnu kɔni ka baara ye nin ko ninnu de kɛlɛli ye fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la janko a lakɔlidenw ka kɛnɛ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Buwa Jabate i k'a dɔn lakɔliden maa tan ani duuru Buwa Jabate tuma min ni polisiw y'u kari ka don u taara sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dilanw kɔrɔta ka yɔrɔw lajɛ ka lawuli kɛ aa Buwa Jabate i k'a dɔn a kɛra jatigɛ da ye sabula maa tun tɛ se ka da a la lakɔlidenw ka kɛnɛ kan nin ɲɔgɔnna damanda de bɛ sɔrɔ yen, kabako, a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye marifa yɛrɛ min bɛ ci mugu bɛ kɛ min na Buwa Jabate i k'a dɔn o dɔw minɛna o tɛmɛnen kɔfɛ min u ko min ma ko bali yɛrɛkɛ Buwa Jabate i k'a dɔn o de tun bɛ caman bolo u ka dilan jukɔrɔ walima u ka sokɔnɔnaw na sɛbɛnnikɛla ko o fana k'i to yen sɔn ma kɛ awa fɛn minnu ma furakisɛ jugu dɔrɔgu mugu Buwa Jabate k'a dɔn nin caman de fana yera ka taa bila muru ni besew ani jelew Buwa Jabate mataraku nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen i k'a dɔn ayiwa marifa sugu dɔ bɛ yen ko min ma ko a susukaw ka ayiwa muru o fana yera sɛbɛnnikɛla ko kabini nin kɔni kɛra tɛgɛ dara u kan k'a dɔn k'a fɔ a bɛ nin karisa ni karisa de bolo maa tan o kɔni olu minɛna o yɔrɔ bɛɛ hali min ye awa conseil extraordinaire de discipline n'o ye lakɔliso karamɔgɔ ɲɛmaabaw ye olu farala ɲɔgɔn kan ninnu tɛ mara yan ayi o tuma u ka gɛn o yɔrɔ bɛɛ olu ka sɛbɛnfura dara u kan k'u gɛn ka taa u di somɔgɔw ma hali sɛbɛnnikɛla ko kodi Buwa Jabate k'a dɔn a lakɔliden wɛrɛ bɛ yen i k'a dɔn o ye musoman ye a tɔgɔ de ko Ase hali ale ye a baki sɔrɔ deux mille vingt deux mille vingt et un niveau licence deux filière SVT n'o ye sciences de vie et de la terre hali Buwa Jabate min fana n'o taara fara maa duuru wɛrɛ kan olu kɔni minɛna ka kangari gɛlɛn da u ye Buwa Jabate n'i minɛna nin ɲɔgɔnna wɛrɛ la tɔw gɛnna gɛn cogo min na i bɛ gɛn ten sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa lisiba dɔ dilanna lisi min kɔni b'a jira k'a fɔ min ye ayiwa wulikajɔ ni jateminɛ ye lakɔlidenw ka ayiwa jɛkulu min bɛ n'o coordination nationale de l'AEEM Buwa Jabate olu fana b'a kalama k'a fɔ nin jɛkulu minnu bɛ yen ani nin maajugu minnu bɛ yen u ni gɛnni ka kan bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a sɛbɛnnikɛla ko o kɔni kankari gɛlɛn dalen don sa ah. lɔkɔliden o lɔkɔliden n'i kɔni minɛna nin ɲɔgɔnna kuntanko la Buwa Jabate e k'a dɔn i ma ɲi tɔw cɛla i bɛ gɛn de ye i ni ka bɔ université nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔn la n'i y'a bila gɔngɔn la a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ e ko an tɛ bi ta bila yan Buwa Jabate an bɛ bi ta bila yan ah. an bɛ wuli ni ka taa an da Wa FM ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na